Amaara m na ọtụtụ n'ime unu maara ka e si ebe abacha site na mbido wee ruo na ngwụcha, nke mere na ọtụtụ n'ime unu nwere ike ịsị m, Ọmalịcha, ọ gịnị kwa? O nwere onye na-amarọ ka e si ebe abacha? Ee, ama m na onye ọbụla ma ka e si ebe ya. Mana, ọ bụrụ na ị soro ihe onyonyo m a nụnwa, aga m agwa gị ụfọdụ ihe ndị i kwesịrị ịma ma ọ bụrụ na ị na-ebe abacha. Na mbụ, ibe abacha a nụnwa, ere ya, bụ nnukwute aka ọrụ mmadụ nwere ike inwe na-enye ego ọfụma. Ma ọ bụrụ na ị mara eme ya, ya mere n'ihe onyonyo m anụnwa ugbu a, ị ya ege ntị ka m kụziere gị ka e si eme ya ọfụma. Na mbụ, ọ bụrụ na ị were ọkpụrụ abacha gị ahụ, ị bechasịa akwara niile dị na ya, sikwesị ya n'ọkụ. Ọ bụrụ na ị nee anya, abacha anụnwa anaghị egbu oge chaa chaa iye. Ya bụ na ihe ị ga-eme bụ na ọ na-emekwana ka ọ na-asụ ozugbo, ị gụpụta ya n'ọkụ. Maka na ị hapụ ya ebe ahụ ka ọ yee maọbụ gbawa, Ị mara na oge ị ga na-ekwo ya ga na-anyarị anyarị. Nke a bụ nke mbụ. Ọ bụkwa na ọ bụrụ na i siteghị ya ọfụma, ị ma na ọ ka ga-adịrị ndụ. Ọ ya pụtazi ọ bụrụ na i gote abacha tachazie ya, ọ na-atakarị gị atakarị n'afọ. Kwekwara m na nke abụọ ka m nwee ike kụziere gị ya maka na esi m ọnụ wee bịa. Nnọọ na agba nke abụọ. Ihe onyonyo a bụ maka ibe abacha. Ihe anụnwa anyị nwere ugbu a bụ ihe a na-akpọ nkwo. Nkwo anụnwa bụ ya ka e ji ebe abacha. Nkwo anụnwa nwere ụzọ abụọ. E nwere ndị a kpọpuru na nsọkwu na nsọkwu, nwee ndị a kpọpuru nyetụ ya ohere. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka abacha ahụ nyarie, ya bụ na i chinite ya, ọ gaghị eto ogologo, ị ma na ị ga-egoro ndị nke ahụ sọkwụtara asọkwụ, ya bụ ndị ahụ a kpọpuchara na nsọkwu nsọkwu. Ị na-ebe abacha ahụ, abacha ahụ ga-anyari ma ọ bụrụ na a gbasaa ya n'anwụ, ya akpọọ. Mana ọ bụrụ na ọ bụ ndị nke nwetụrụ oghere ka ị chọrọ, ị mara na i bechaa, abacha ahụ ga-eto ogologo. Akwụ anụnwa m na-ete ya ugbu a bụ ka ọ ghara ị na-anya anya maka na abacha anụnwa na-anyagodo anya mana ọ bụrụ na i tee ya akwụ, o mee ka ọ ghara ị na-anyatụ anya. ị fụna ugbu a na m ebecha nya bụ abacha ahụ ihe ọzọ m ga-eme bụ na aga m agba ya mmiri kpuchie ya ka ọ wee dị echi afụrụ m ebe mmadụ bere ya ozugbo saa ya ozugbo sibe ya ozugbo a na-achụ amị nnọọ na agba nke atọ welcome back to part 3 ihe onyonyo anụnwa bụ maka ibe abacha ọ bụrụ na i kirigide nke mbụ kirie nke abụọ wee ruo na nke atọ nnọọ Daalụ maka ikiri ihe onyonyo m. Ọ bụ maka na nke mbụ dị gị mma ka i ji wee kirie nke abụọ wee chọrọkwa nke atọ a wee kirikwuo ya. Daalụ. Nkiri ị na-ekiri ya na-amasị m. Ọ bụrụ na i were nya bụ abacha ahụ, ị gbanye ya mmiri, chi efo. Chi fozie, ị saa ya, saa ya ọfụma ọfụma. Saa ya ka mmiri ahụ wee dị ọcha. Maka na ọ bụrụ na abacha ị saghị ọfụma dị ka i bere ya ozugbo ahụ, taa ya ozugbo ahụ o nwere ihe dị iche ị ga-agba mbọ fụ na ị sara ya ka ọ ghara ime gị n'afọ ọ ya bụ oge ụfọdụ ị tacha abacha ị sị na abacha ahụ ị tara na-ata gị n'afọ ọ bụ maka na asaghị ya ọfụma i weta mkpụrụ akwụ a i chie ya na ihe e ji agbasa ya ọ bụ ihe dịka ihe a kpara akpa etu a ka e ji agbasa ya were ya chie ebe ahụ ihe e ji echi ya mkpụrụ akwụ ahụ bụ ka ya bụ abacha ghara ịmado ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị nee abacha anyị ugbu a, ị fụ na abacha a nyarịrị anyarị. Ọ bụ maka ụdịrị nkwo m ji were kwoo ya bụ abacha ka o ji wee nyarịa etu a. Buru ya bụ abacha busa n'anwụ, ị nọtụ obere oge, butuo ya, yaa ya aka ka ọ ghara ịmado amado. O nwekwa ebe anwụ anaghị aba, ọ banyekwa. Mkpụrụ ụbọchị one na one gaa, o nwere ike ịbụ mkpụrụ ụbọchị atọ maọbụ mkpụrụ ụbọchị anọ, ya bụ abacha akpọọ, ị ma na ị nwetego abacha gị.